Daoibh ar fad agus fáilte isteach go dtí an seimineár fíorúil ar Scríbhinní agus Saothar Bhreandáin Uí Eithir. Ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh thar ceann Chló Iar-Chonnacht. Tá an-áthas orainn a bheith in ann an ócáid seo a chur ar bun ar líne agus fáilte a chur romhaibh ar fad in Éirinn agus thar lear. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Dónal Ó Braonáin agus foireann Ollscoil na hÉireann Gaillimh as an obair atá déanta acu chun an imeacht seo a chur i dtoll a chéile. agus buíochas ó chroí leis na cainteoirí a bheas linn anseo inniu ag tabhairt athchuairt ar shaothar Bhreandáin Uí Eithir. Tá an seimineár seo dhá reachtáil le tacaíocht na Comhairle Ealaíon agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo as an tacaíocht sin. Tá sé i gceist ag Cló Iar-Chonnacht cnuasach aistí a fhoilsiú bunaithe ar imeachtaí an tseimineáir amach anseo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Catherine, bean Bhreandáin, agus le muintir Uí Eithir ar fad a thug a mbeannacht don imeacht seo. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe as an lá, agus ba mhaith liom cuireadh a thabhairt do Mháire Bríd Breathnach, Riarthóir Ionad Charna, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, focal a rá. Slán agus beannacht. Céad míle fáilte romhaibh uilig go dtí muid in Ionad an Acadaimh anseo i Roisín na Mainiach i gCarna. Tá ríméad orainn fáilte a chur roimh lucht freastail an tseimineáir seo as chuile cheard, as Conamara, as Árainn, ar fud na hÉireann agus creidim go bhfuil cuairteoirí chugainn thar toinn freisin. Tá muid thar a bheith sásta a bheith i mbun an tseimineáir seo i gcomhar le Cló Iar-Chonnacht. Tá borradh mór faoi earnáil na foilseoireachta Gaeilge i gConamara agus is iontach a bheith ag obair i bpáirt le Cló Iar-Chonnacht chun an litríocht a chur chun cinn. Saibhríonn seimineáir mar seo an tuiscint atá againn uilig ar an obair éachtach scríbhneoireachta a rinne Breandán Ó hEithir. Tá ceann de na foirgnimh atá againn anseo i Roisín na Mainiach ainmnithe i ndiaidh scoth an scríbhneora agus an iriseora freisin, Sorcha Ní Ghuairim. Bhí scríbhneoirí agus iriseoirí cáiliúla eile a shaothraigh an cheird in éineacht le Breandán Ó hEithir, a bhain le Ros Muc, nach bhfuil i bhfad uainn chor ar bith. Daoine ar nós Chaitlín Maude, Piaras Ó Gaora, Proinsias Mac Aonghusa, gan ach triúr acu a lua, mar shampla. Is ceart go mbeadh anailís, plé agus díospóireacht ar bun againn faoi oidhreacht agus tábhacht na hiriseoireachta Gaeilge. Is in Ionad Charna atá Aonad Cartlannaíochta an Acadaimh, agus is anseo atá cartlanna a bhaineann le Raidió na Gaeltachta, Éamon de Buitléar, Seán Mac Giollarnáth, Pléaráca Chonamara agus cuid mhaith bailiúchán tábhachtach eile. An tseachtain seo, fuair breis is dhá scór mac léinn tús lena tréimhsí seimeastar Ghaeltachta linne i gCarna. Tá an dea-scéala céanna i gceist le hionaid Ghaoth Dobhair agus na Ceathrún Rua freisin. Múnla nua den ollscolaíocht é seo atá ag freastal ar riachtanais na mac léinn agus ag cothú na Gaeltachta ag an am chéanna.

Is mór an onóir dom gur iarradh orm cúpla focal a rá agus fáilte a chur agus tús b'fhéidir a chur leis an seimineár seo. Ba mhór an t-áthas a chuir sé orm nuair a léigh mé go raibh a leithéid de ócáid á eagrú, agus go háirithe go raibh sé á eagrú ag breathnú ar scríbhinní iomlána Bhreandáin, mar measaim gur minic go ndéantar dearmad ar go leor dá shaothar, dírítear ar rudaí áirid a rinne sé leis na húrscéalta agus b'fhéidir Over the Bar go háirid. Ach ceann de na rudaí a thuig mé b'fhéidir le tríocha, tríocha a haon bliain anois ó cailleadh é, ná an réimse mór ábhair a chuir sé amach agus an t-éifeacht a bhí aige sin ar réimse mór daoine a casadh orm ó cailleadh é. B'fhéidir go dtuigim níos fearr anois ó cailleadh é an tionchar a bhí aige ar dhaoine. Mar a dúradh cheana, ba mhaith liom féin mo bhuíochas a ghabháil leo siúd ar fad a d'eagraigh an ócáid seo, go háirithe, tuigim mé féin an cineál oibre atá i gceist le seo, go háirithe Cló Iar Chonnacht, Micheál Ó Conghaile agus na daoine eile ar fad ó Chló Iar Chonnacht atá páirteach sa rud seo, agus chomh mór céanna le muintir Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Dónall Ó Braonáin agus an fhoireann ar fad ansin a bhí. tabhairt tacaíocht dóibh siúd. Agus chomh maith leis sin an Comhairle Ealaíne agus ar ndóigh bíonn oiread sin daoine eile a bhíonn sa tacaíocht, a bhíonn sa páirteach sa rud, atá ag glacadh páirt ann inniu agus na daoine ar fad atá ag breathnú agus tá súil agam ag foghlaim agus ag cur ceisteanna agus mar sin de. Ach go pearsanta uaim féin agus mo mháthair Catherine agus mo dheartháir Brian atá sa Ghearmáin agus atá ag breathnú air seo chomh maith céanna. Ba mhaith linn féin just ar. bhonn na clainne de, ár mbuíochas a ghabháil libhse ar fad agus ár n-áthas go bhfuiltear ag díriú arís ar réimse liteartha Bhreandáin agus an t-éifeacht a bhí aige i gcúrsaí iriseoireachta, i gcúrsaí scríbhneoireachta, i gcúrsaí spóirt, i gcúrsaí polaitíochta agus an réimse ollmhór i ndáiríre a chlúdaigh sé i rith a shaoil. Agus.

Le súil a chaitheamh ar Over the Bar, tá Mártan ar dhuine de na scríbhneoirí is deise, is stíle agus is tráthúla dá bhfuil i saothrú na hiriseoireachta Gaeilge. Is colúnaí spóirt é le Tuairisc.ie agus, ar ndóigh, bhí sé ina eagraí spóirt le Raidió na Gaeltachta chomh maith céanna. Fágfaidh muid é faoi Mhártan anois le tús a chur leis an seimineár inniu agus é ag goil ag caint linn faoi Over the Bar.
Ach tá an-ríméad orm ag cuireadh seo a fháil labhairt faoi Over the Bar agus tá cúpla cúis leis sin. Ar an gcéad dul síos, tá sé ar cheann de na leabhair is ansa liom. Tá sé ag tarraingt ar dhá scór bliain ó foilsíodh den chéad uair é Fós, níl aon laghdú ar a thábhacht, agus sin an fáth go gcloisim daoine ag rá go ndéanann siad athléamh go rialta air, faoi mar a dhéanaim féin. Cúis eile is ea go raibh aithne mhaith agam air, sin dó, agus nuair a osclaím Over the Bar, tá sé mar a bheadh ag éisteacht le comhráití a bhíodh idir é agus mé. agus tá mé cinnte gur amhlaidh d'aon duine eile agaibh ansin a raibh aithne agaibh air. Comhráití faoi Chumann Lúthchleas Gael nó faoi spóirt eicínt a bhí ina mbunáite siúd ina gcás, mo chás féin. Tá cúis phearsanta eile a fhágann slí faoi leith agam leis an leabhar seo. Sin go raibh mé féin agus m'athair i láthair ar chuireadh ón údar nuair a sheol Gearóid Ó Tuathaigh an leabhar i Siopa Uí Chionnaith i nGaillimh, ar an 9ú Samhain 1984. Ócáid a craoladh beo ar an Mike Murphy Show ar Raidió RTÉ, más buan mo chuimhne. Nuair a bhí an ócáid sin thart, chuaigh muid chomh fada le teach ósta na céibhe, áit ar óladh cúpla deoch. Dhá lá dár gcionn, bhásaigh m'athair gan choinne, trócaire air, agus ba iad na cúpla deoch sin le Breandán an t-achar deireanach a chaith mé ina chomhluadar. Agus sin cúis eile fós go bhfuil Over the Bar thar a bheith gar do mo chroí. Ba i 1984, bliain chomóradh céid Chumann Lúthchleas Gael, a foilsíodh an leabhar, ach tá sé soiléir ón gclúdach nach leabhar acadúil staire a bhí ar intinn ag Breandán a scríobh. Tá sé sin dearbhaithe ag an bhfotheideal atá faoi bhun an ainm Over the Bar, deir sé 'a personal relationship with the GAA'. This is a personal memoir and not a history, a deir Breandán i dtreo dheireadh an tsaothair. agus é ag cásamh a laghad leabhar atá scríofa faoi stair an Chumainn, cinn ina n-inseofaí lomchlár na fírinne, agus nach mbeadh aon rian ann den fhaisiún a bhí sa gCumann Lúthchleas Gael aon rud conspóideach a chur agus a choinneáil faoi choim. Fós, ní taobh le caidreamh pearsanta Bhreandáin Uí hEithir leis an gCumann Lúthchleas Gael atá in 'over the bar', cé go bhfuil sin snite thríd go healaíonta ag scríbhneoir cumasach. Le fáil ann freisin tá léargas ar an saol in Árainn ag an am a raibh sé ag éirí aníos in Inis Mór, a laethanta scoile ansiúd i gColáiste Éinne agus i gColáiste na hOllscoile Gaillimh, agus an cruachás ina raibh sé ina chuid scolaíochta, ag taisteal bóthair a d'fhágfadh ina oide é, gairm nach raibh luí dhá laghad aige léi. Tá cur síos freisin ann ar a shaol timireachta agus díolacháin leabhar le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, agus ar an mbealach faoi dheireadh, ar shaothraigh sé áit sna ceardanna ab fheiliúnaí dhó, an iriseoireacht, an scríbhneoireacht agus an chraoltóireacht. Sin ráite, is léir sa saothar seo go ndearna Breandán Ó hEithir iarracht cur síos macánta a dhéanamh ar áit Chumann Lúthchleas Gael i stair na hÉireann mar a b'fhacthas dhó féin é. Níl aon duine eile ar m'eolas a bheadh in ann a leithéid a dhéanamh ar bhealach chomh paiteanta. lán le greann, le grinneas agus le scéalta, a bhformhór a raibh eolas pearsanta aige ina dtaobh. In aon leabhar eile atá léite agamsa, níl inseacht chomh cuimsitheach ar fáil ar an gceangal atá idir Cumann Lúthchleas Gael agus pobal na hÉireann. Sin curtha ar fáil idir chraiceann agus cnámha. Tá mé réasúnta cinnte go bhféadfaí a rá faoin gcuid is mó againn go mba le linn ár n-óige a múnlaíodh an suim nó an neamhshuim atá againn i gcúrsaí spóirt. Níos minicí ná a chéile freisin, tagann an luí a bhí ag ár n-aithreacha nó ag gaolta isteach sa scéal chomh maith. I gcás Bhreandáin, bhí an-suim ag a athair Pádhraic i gcluichí Chumann Lúthchleas Gael. Bhí sé i bPáirc an Chrócaigh, Domhnach na Fola, cuir i gcás. D'imir a athair siúd arís d'fhoireann a raibh na Lord Clares orthu, as ceantar Shráid na Cathrach. agus tá cur síos ag Breandán in Over the Bar ar thurais a thug sé féin agus Pádhraic Ó hEithir ar rothair ag cluifí ina raibh Gaillimh ag imirt i Luimneach agus i mBiorra faoi thrí agus gan é féin ach ina dhéagóir i naoi déag ceathracha sé, ceathracha seacht agus ceathracha hocht agus cheapfainn nach bhfuil ansin ach cuid acu. Agus Breandán ag éirí aníos, ní raibh á chleachtadh in Árainn ag an am sin ach cluife a raibh cámóga air. Gan de phastimes ag na fir óga ar an oileán, ach an bunleagan sin den iománaíocht, caitheamh clocha agus babhtaí troda. Thug Ó hEithir cúl don achrann sin nuair a fuair sé amach go dtosaíodh a shrón ag silt fola leis an iarraidh ab fhánaí, ach níor fhág sin ar an trá fholamh é. Deir sé in Over the Bar.

Fear a raibh Roger Hammond mar ainm air a bhí ina oifigeach raidió inti. Ba dheartháir leis siúd Wally Hammond, duine de na himreoirí cruicéid ba iomráití i Sasana ag an am, agus fear sílim a bhí ina chaiptín ar fhoireann Shasana ina dhiaidh sin. Bhí mac darbh ainm Roger freisin ag Roger Hammond agus d'fhás cairdeas idir an leaid óg agus Breandán, a fuair deis an stór leabhar agus irisí faoin gcruicéad a bhí ag Roger óg a léamh. Bhí leabhar faoin sacar ag Roger óg freisin agus is tríothu siúd a chuir a chara nua aithne ar an sacar agus ar chóras na scoileanna poiblí i Sasana.

Ba i gColáiste Éinne a tharraing Breandán geansaí foirne air den chéad uair. D'imir sé don choláiste sa mbliain tar éis an cogadh, ba i nDroim Conrach a chaith siad an chéad bhliain meánscolaíochta. Ina dhiaidh sin, d'fhilleadar ar ais ar Bhóthar na Trá i nGaillimh. Ansiúd, d'imir sé ar fhoireann peile na scoile i gcluiche ceannais Choláistí Chonnacht 1947, ceann a himríodh ar pháirc an spóirt ar an mBóthar Beag, áit a n-imríonn foireann rugbaí Chonnacht anois. Bhí cluiche i gCraobh Shinsearach Iomána na Gaillimhe idir An Caisleán Gearr agus Cumann Uí Mhaoilíosa, dream a raibh an dearg-ghráin acu ar a chéile le n-imirt ansiúd nuair a chríochnódh imirt na gcoláistí. Agus le teann dúile go bhfeicfeadh sé a chéad chluiche i gCraobh Shinsearach Iomána na Gaillimhe

Is dóigh go bhféadfaí a rá freisin go mba i gColáiste Éinne cuireadh síol na hiriseoireachta in ógánach a bhí ina léitheoir cíocrach ó bhí sé ina scorach, é splancthaí ag an bhfocal clóite Más sna leabhair siúd a fuair sé ó dhochtúir an oileáin an Dr O'Brien a bhí siad, nó in irisí spóirt Roger Hammond, nó sna cóipeanna de Scéala Éireann a thagadh ina mbeartanna le chéile nuair a bhíodh fuireacht chalaidh ar mhuintir Árann. I gColáiste Éinne ba é Breandán a choinnigh cuntas ar na cluichí peile idir choláistí i ndialann na scoile. Ba ina dhiaidh sin, Having gone to university merely to avoid going elsewhere, mar a deir sé sa leabhar, a thosaigh sé ag cur suime sa rugbaí. Bheinn féin den tuairim, bíodh sé ceart nó mícheart, taobh amuigh den iománaíocht, go mba é siúd an dara cluiche ab ansa leis. I bhfad ina dhiaidh sin, ina shaol mar iriseoir, agus ag tráth a raibh beagán níos mó measa ag an gcraoltóir náisiúnta ar theanga na nGael ná atá inniu, ba nós leis an stáisiún míreanna Gaeilge le Breandán a chraoladh laethanta na gcluichí idirnáisiúnta rugbaí. Ba mhinic a chuir mé féin faoi agallamh freisin é faoin gcluiche agus mé ag obair do Raidió na Gaeltachta, go háirid le linn an ama a chaith sé féin agus Catherine i bPáras. San ollscoil freisin dó, a deir sé,

Ba mhór idir an Cumann Lúthchleas Gael a chonaic Breandán Ó hEithir le linn a óige agus eagraíocht shnasta nua-aimsire an lae inniu. Níl léargas níos fearr, ar ndóigh, le fáil ar an athrú ná a fheictear i réamhrá Over the Bar, On a wet and stormy night during the last war, a delegate from a rural club in County Meath got up on his bicycle to travel thirteen miles to a County Board meeting in Navan.

Ón aithne a bhí agam féin air, agus mar a chloisfidh sibh amach anseo sa lá, tá mé cinnte, ní mba dhuine é Breandán Ó hEithir a raibh mórán measa ná geana aige ar eagraíochtaí móra, bídís bainteach le polaitíocht, creideamh, gnó ná aon réimeas eile den saol. Níorbh in le rá nár thug sé faoi deara agus nár thuig sé go mba as an bpolaitíocht mar aon leis an lúthchleasaíocht a d'fhág d'eascair Cumann Lúthchleas Gael. Bhí an poblachtachas freisin lárnach i mbunú an chumainn ar ndóigh, agus ina leabhar féin, Irish Nationalism, dúirt an t-údar Seán Cronin, The GAA is more than an athletic association. It is a declaration of national faith and is very strong in nationalist Ulster. Mar sin féin, chreid Breandán go mba ionann an t-antoisceachas go mba ionann an t-antoisceachas agus fógra a bháis. In Over the Bar, a deir sé,

Eagraíocht thar a bheith goilliúnach ab ea Cumann Lúthchleas Gael sa tréimhse ina raibh Ó hEithir ag cur aithne orthu mar ógánach. Bhí tionchar i bhfad níos mó ag an gcléir orthu ná atá inniu, agus chomh maith leis sin, go bhfóire Dia ar an té a cháinfeadh nó a d'easaontódh go poiblí lena cuid rialacha nó lena cuid nósmhaireachta, fiú ar an mbealach ab fhánaí. Coinníodh súil faoi leith ar iriseoirí. Nós a bhí i réim ag an am ab ea a laghad agus a b'fhéidir a rá nó a scríobh faoi aon achrann nó aon scliúchas a thitfeadh amach ar pháirc na himeartha, agus gan ainm a chur ar an imreoir a bhí ciontach as a leithéid nó a cuirtí den pháirc dá bharr. Fiú sa mbliain 1961, chuir Coiste Contae Chorcaí bac ar chomhfhreagraí Chumann Lúthchleas Gael an Irish Independent, John D Hickey, siocair gur scríobh sé go mba é Christy Ring a bhuail iománaí Thiobraid Árann, Tom Moloughney, i gcluiche i gCraobh na Mumhan. Ní amháin sin, ach bhagair siad an dlí ar RTÉ agus ar an gcraoltóir Seán Óg Ó Ceallacháin as athrá a dhéanamh ar chuntas Uí Icí. D'fhág cumhacht an Chumann Lúthchleas Gael go mba beag duine a bhí sásta a ndúshlán a thabhairt. Sin fíor faoin té a bhí ag plé leis na nótaí áitiúla ab fhánaí sa bpáipéar áitiúil, chomh maith leis na hiriseoirí agus na craoltóirí ba iomráití, rud a ghoill ar Bhreandán. Agus ba chleachtas a bhí ann ar easaontaigh sé go mór leis. Ní mba fear é a raibh aon phlé aige leis an gclaonpháirteachas, agus in Over the Bar tugann sé fogha faoi Mhícheál Ó hEithir fiú faoin ábhar sin. Cuimhnigh nach raibh Breandán ach sé bliana déag nuair a tháinig an cantal seo air, ag éisteacht le tráchtaireacht Uí Eithir, Micheál, ar chluiche inar thuill Ciarraí cáineadh ina dhiaidh siocair iad a bheith ag baint úsáide as an láimh láidir. Deir sé sa leabhar His commentary on the All-Ireland football semi-final in 1946 between Kerry and Antrim drove me to the verge of apoplexy.

Bhí an fonn sin a bhíodh ar Chumann Lúthchleas Gael, agus atá fós, a déarfadh daoine, smacht iomlán a bheith acu ar aon bhlas a raibh baint dá laghad aige lena ndlínse, i mbarr a nirt i 1962 agus 64 nuair a seoladh an dá scannán oiliúna, Peil agus Christy Ring. Gael-Linn a rinne coimisiniú orthu le cabhair ó Player Wills, Louis Marcus a léirigh. agus ba é Breandán a scríobh an script. De réir dealraimh, ní baileach go raibh iontaoibh iomlán ag Cumann Lúthchleas Gael as Gael Linn. Deich mbliana roimhe sin thosaigh siadsan ar fheachtas a raibh Gael Linn Pools mar ainm air, chun airgead a bhailiú ar mhaithe le cur chun cinn na teangan agus na Gaeltachta. Bhí a leathcheann de scéim ar bun ag an gcomhlacht Littlewoods i Sasana ó 1923. bunaithe ar thorthaí cluichí sacair. Agus bhí an scéala sa timpeall ar feadh tamaill go mba orthu siúd freisin a bheadh scéim Ghael Linn dírithe. Mar a tharla, ba ar na cluichí Gaelacha a reachtáladh iad, ach ainneoin Seán Ó Síocháin, Rúnaí Cúnta CLG ag an am agus Ard-Stiúrthóir ina dhiaidh, a bheith ina iontaobhaí ar scéim Ghael Linn, mhair an t-aimhreas na blianta agus chuir moill nár bheag ar thaifead

The answer was to slow down everything to a standstill and be seen to be in control of the situation and calling the shots. Ach i ndeireadh na dála, déanadh na scannáin, agus ar ndóigh, mar atá a fhios agaibh, thuilleadar moladh agus cáil mhór. Is léir gur thug sé an-sásamh do Bhreandán deis a fháil a dhul chomh gar sin do Christy Ring, duine dá chuid laochra, agus a fuair sé i ndéanamh an scannáin sin.

Agus is amhlaidh cás in Over the Bar. Tá an leabhar loma lán le scéilíní. An tÁrannach, as an gcéad chathlán Gaelach a bhí ina sheasamh ar garda ag geata na beairice ar an Rinn Mhór, a raidhfil ar a ghualainn, nuair a chuala sé torann na gcos ag teacht ina threo. Trí huaire a d'fhógair sé stopadh, agus nuair a d'iarr sé pas orthu, freagra ní bhfuair sé, ach fuaim na gcoiscéimeanna a bheith ag imeacht uaidh. Faoi dheireadh, chlis an fhoighid air agus bhris an dúchas amach ann. A Shéamais, a deir sé, a shon of a bitch, dá mbeadh cloch a'msa, a deir sé, is gearr a bheithfeá ag stopadh. Baineann an ceann is fearr liom féin le sagart i bparóiste i dTuaisceart Chill Chainnigh, áit nach raibh an iománaíocht baol air chomh láidir agus a bhí sé ó dheas agus sa gcathair. Agus blianta caite aige ar bheagán ratha, d'éirigh leis an sagart faoi dheireadh foireann a thabhairt chomh fada le cluiche ceannais mionúir an chontae, in aghaidh ceann de na clubanna ba iomráití i gCill Chainnigh. Nuair a chuaigh na foirne chun páirce ar an lá mór, thuig an sagart de léim go raibh bob buailte air agus a chosa nite. Mara raibh féasóig go glúin ar a chéilí comhraic, rud staine go raibh a mbunáite os cionn an aois, scafairí a raibh seantaithí acu ar an gcogaíocht agus a d'íosfadh a chuid séaclaí féin beo beithíoch. Thuig sé freisin gur beag an mhaith a bheadh in agóid ná i leabhar na rialacha dhó, fiú á gcuireadh sé ceann chun cinn bheadh míonna caite sul dá n-éistí é agus bealach éalaithe eicínt aimsithe ag na deisceartaí. Ach chuimhnigh sé ar phlean bruíon a thosaí i measc na n-imreoirí agus go ndéanfadh sé féin agus an beagán lucht tacaíochta a bhí leis ionradh ar an bpáirc. Ní bheadh de rogha ansin ann ach an imirt a chur ar ceal agus thiocfadh scéal na n-aoiseanna aníos sa bhfiosrú. Ag leath ama agus a fhoireann go mór chun deireadh, chuir an sagart cogar i gcluais an imreora ba théagarthaí a bhí aige féin agus nocht a sheift dhó. Fós, bhí cuid mhaith den dara leath caite agus an chosúlacht ar an scéal go mba neamhaird a bhí déanta dá chomhairle nuair a bronnadh poc taobhlíne ar fhoireann an tsagairt in aice leis an áit a raibh sé féin ina sheasamh. Anall lena chaiptín agus labhair go híseal. Is it time to start creeling them yet Father, a deir sé. Seoid de leabhar is ea Over the Bar. ceann a léiríonn chuile leathanach gean an údair ar chluifí Chumann Lúthchleas Gael, ainneoin go mba mhaith a thuig sé nach raibh an eagraíocht féin gan locht ná baol air. Ní mba le Cumann Lúthchleas Gael amháin a bhain an meon sin, mar a deir sé i dtreo deireadh an leabhair. I do not much care, a deir sé, if the great men and women in Irish history had feet of clay extending to their armpits, as long as their brainboxes were working. Ag tús na cainte seo, luaigh mé an Teachta a thaistil 13 mhíle sciath báistí le freastal a dhéanamh ar chruinniú coiste agus ar thiomnaigh Breandán a leabhar dhó agus dhá leithéide. Scéilín aoibhinn eile atá in Iarfhocal an leabhair.

at home. Go raibh míle maith agat, a Mhártain. Go raibh céad míle maith agat féin, bhí sé sin céatach ar fad. Go bhfága Dia an tsláinte a'd. Beidh ceisteannaí, beidh ceisteannaí agus míle fáilte rompu. Ba mhaith liom go gcuirfeadh daoine na ceisteannaí atá acu ar an gcóras chat nó ar an gcóras Q and A. agus fillfidh muid ar na ceisteanna sin ag deireadh an tseisiúin théis dúinn caint Chris McCann a chloisteáil. Tá Chris ina thaighdeoir i Scoil an Bhéarla in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus beidh sé ag caint linn faoi Amhrán na bhFiann agus An Poc ar Buile, ceol, cuimhne agus coimhlint san úrscéal, sa gcéad úrscéal a scríobh Breandán Ó hEithir, Lig Sinn i gCathú. So fágfaidh muid an t-urlár a'dsa Chris agus go raibh céad míle maith ag Máirtín.
arís. Go raibh míle maith agat, táim ar bís a bheith anseo inniu agus an-bhuíoch as an deis a bheith ag labhairt libhse anocht, inniu, rather. Cuireann Breandán Ó hEithir cuimhne agus cumadóireacht le chéile chun an t-am atá caite a athchruthú i Lig Sinn i gCathú. Cuireann na cosúlachtaí idir eachtraí an úrscéil agus eachtraí stairiúla bonn faoin réaltacht agus taispeánann sé chomh maith gur féidir iad, an stair agus an chuimhne, a mhúnlú agus a shárú. Sa pháipéar seo, pléifidh mé úsáid an cheoil mar chiúta liteartha chun ordlathas shóisialta a léiriú. agus feidhm an ceol sa chuimhne, sa choimhlint agus i macalla na staire a chuireann le hábharthacht úrscéal Uí Eithir sa ré seo agus amach anseo. I dtosach, cúpla teoiric a bhaineann le próiseas sheachadadh an cheoil. Glacaim leis an teoiric gur foirm téacs é an ceol agus is féidir é a léamh, agus cuimsíonn sé chomh maith na hiompair agus na staire shóisialta uilig a bhaineann leis. Seo é an cur chuige atá in úsáid ag Lillis Ó Laoire, mar shampla, ina leabhar cumasach ar chreig i lár na farraige. I mo chur chuige féin, tacaíonn múnla de chuid Stephen Brown leis an straitéis heirméineotaic seo. Áitíonn Brown go bhfuil foirm treisithe shóisialta bunaithe ar áitiú comhthoiliúil i gceist le seachadadh an cheoil, a dhírítear ar ghéilliúlacht, comhchosúlacht agus comhoibríú a chruthú. agus gníomhartha fírinniú a dhéanamh. Chun Vincent Nagy a athinsint, caithfidh an seachadóir mar taibheoir cead a fháil óna lucht éisteachta. Má tá siad sásta, tugann an lucht éisteachta cead don seachadóir an téacs a sheachadadh agus sa láthair seo, cruthaítear comhthuiscint idir an dhá pháirtí. Ag leanúint John Miles Foley, is é interpretive contract an t-ainm a thabharfaidh mé air, nó conradh léirmhínitheach. Á, is féidir an conradh a bhriseadh ar thrí bhealach. Feictear an trí cinn seo in Lig Sinn i gCathú. Má tá an téacs mí-oiriúnach don ócáid, nó nuair nach seachadtar an téacs i gceart, nó an tríú cás, agus an ceann is tábhachtaí b'fhéidir, nuair nach dtugtar cead ón lucht éisteachta an téacs a sheachadadh. Éiríonn an conradh níos casta i gcás ceol taifeadta ina ndéantar seachadadh an téacs go hindíreach agus ní hionann an seachadóir agus an duine a rinne an buntaifeadadh. Sa chás seo, tá seans ann go bhfuil luacha nó leas nó clár oibre dá chuid féin ag an seachadóir agus eascraíonn fadhbanna maidir le cead a thabhairt má bheartaíonn an seachadóir labhairt thar cheann daoine nó duine eile, agus an téacs á sheachadadh go fealltach nó go leithleasach le haghaidh mí-ionramháil. Mar a bheidh soiléir níos déanaí, baineann sé seo go háirithe leis an gcomhairleoir Ó Maicín san úrscéal. Chun an fhadhb seo a réiteach, molann Allan Moore dúinn go bhfuil sé níos tairbhí a fhiafrú cé atá á fhíordheimhniú i rith an tseachadta seachas céard. Caithfear na gaolta idir na rannpháirtithe agus na luachanna á dtreisiú a fhiosrú cás ar chás. Baineann ceisteanna cosúla le cuimhneachán eagraithe agus cuimhne shóisialta. Is próiseas atá ag síor-athrú é an cultúr agus chomh maith leis sin is solúbtha í cuimhne na bpearsan agus na sochaí agus bíonn meascán inti d'fhíricí, den tsamhlaíocht agus den chur i gcéill toiliúil. Mar a deir Jacques Derrida in Spectres of Marx, caithfear oidhreacht a scagadh agus a roghnú, rud atá á dhéanamh faoi láthair i gcomhthéacs Dheich mBliana na gCuimhneachán.

Cogadh na Saoirse, Cogadh na gCarad agus na Trioblóidí an fichiú haois amháin a chur san áireamh. Téann an coimpléacs seo siar i bhfad níos faide, ar ndóigh, tríd an iomaí éirí amach eile. Eascraíonn an t-iliomad amhráin as an gcoimpléacs seo agus na startha pholaitiúla a bhaineann leis ar gach taobh. Méadaítear caipiteal sóisialta comhcheangail nuair a thagann an ceol seó agus searmanas cuimhneacháin le chéile. Is ballasta an t-am atá caite anseo. De ghnáth, dar le Brown, roinntear tairbhe an phróisis seo go cothrom, cibé acu ar leibhéal an mhothúcháin, an spreagtha nó an ghnímh. Tá taithí cuimhne sóisialta na hÉireann éagothrom, áfach, de bharr pholaitíochta coilíneacha agus coimhlinte inmheánaí gan réiteach. Is minic go bhfágtar dearcaidh eile amach as próisis na cuimhne agus daoine a bhfuil an t-am atá caite marbhualach dóibh. Is sampla sonrach é an t-amhrán náisiúnta den fheiniméan seo. Fiú má taispeáintear gnaoi ag an bpobal i dtaobh an amhráin náisiúnta, ní gá go nach léiríonn seo toil an náisiúin ina iomláine. Sa chás amhrán a eascraítear as coimhlint, is féidir leo codanna conspóideacha den am atá caite a shiombalaigh agus is fíor é seo maidir le 'Amhrán na bhFiann', Toisc go gcomharthaíonn amhráin mar seo go bhfuil an lámh uachtair faighte ag dearcaidh áirithe thar dhearcaidh eile, tosaíonn coimhlint nua faoi chúiseanna agus idirmhínithe na bunchoimhlinte féin. Sna blianta tar éis Chogadh na gCarad in Éirinn, throid daoine ar an dhá thaobh den chonradh faoi shealbhú d'Amhrán na bhFiann. D'áitigh daoine a bhí in aghaidh an chonartha gur siombal poblachtánach amháin é an t-amhrán, agus deir an Phoblacht, mar shampla, níos fórsúla go raibh an t-amhrán 'but part of the Free State, camouflage of its Crown Colony partitioned freedom'. Dá bharr sin, bheadh náisiúnaithe sa Tuaisceart ag rá 'God save Ireland' agus 'a nation once again' seachas 'Amhrán na bhFiann'. Ag an am céanna, cuirfidh sí iar-aontachtaithe agus náisiúnaithe bunreachtúla agus grúpaí eile dá leithéid, nach raibh smacht ar bith acu ar an amhrán nó siombailí eile den stáit. Do na grúpaí seo, bhéarfadh siombalachas cumhachtach an amhráin cuimhní deacra ar fhoréigean réabhlóideach. Bhí lucht cáinte ag an amhrán maidir lena cáilíochtaí cheolmhara chomh maith, an teanór John McCormack ina measc. Bhí sé ar an údar ar an amhrán féin, Peadar Ó Cearnaigh, freagairt sa Connacht Tribune nár glacadh an t-amhrán mar an amhrán náisiúnta mar mholadh ar a cháilíochtaí ceolmhara ach as an astute and very necessary political move. I dtús báire, ámh, bhí an rialtas sa Saorstát drogallach stádas oifigiúil a thabhairt don Amhrán na bhFiann.

Dhiúltaigh dugairí an long lastais SS Comber a dhílódáil i gCalafort na Gaillimhe, in agóid in aghaidh ionsaithe a rinneadh ar Chaitlicigh sa Tuaisceart. Ba le Sir William Kelly as Béal Feirste an Comber. Tráthnóna an dara lá is fiche, mháirseáil na hoibrithe tríd na cathrach, tionlactha ag a mbanna drumaí agus fífeanna. Tar éis na máirseála, thionóladar ag an gcalafort díreach os comhair na Comber. Ansin sheas siad ar aire agus chasadar Amhrán na bhFiann. Sa sampla seo, baintear úsáid as an amhrán náisiúnta chun grúpa eile a bhagairt agus a eisiamh go poiblí. Tarlaíonn an ceol trí fhórsa agus comhéigean, agus níl seans ar bith ann gur conair léirmhínitheach a bhí i gceist. Sna míonna roimh an insealbhú, lean an chonspóid ar aghaidh maidir leis an amhrán náisiúnta. Arbh é an t-amhrán ceart, go háirithe mar a ndaingneofaí an chríochdheighilt ag an insealbhú, agus go raibh teannas Chogadh na gCarad fós gan réiteach. Scríobh fear darb leasainm Minstrel Boy chuig an Irish Independent ceithre sheachtain roimh an insealbhú agus deir sé.

Ar ndóigh, ní deacair an íoróin a aithint anseo. Chun bitterness and strife a sheachaint, cuireann sé bitterness and strife chun cinn. Cé go n-admhaíonn sé dearcthaí eile sa litir, ní thugann sé aird orthu. Fiú amháin i measc iad siúd a bhí sásta an Phoblacht a insealbhú, bheadh daoine ann sásta Amhrán na bhFiann a choimeád mar an t-amhrán náisiúnta. Déanann sé glan dearmad freisin go raibh na mílte daoine sa Tuaisceart a raibh an taithí céanna acu i gCogadh na Saoirse ach ar dhúisigh ar maidin Bealtaine 1921 ar thaobh eile den teorainn agus bhí siad fós faoi smacht na Corónach. Ní raibh rogha acu ar bith ó thaobh amhráin náisiúnta. Feictear an dearcadh seo ná lig sinn i gcathú i dtaobh Comhairleoir Ó Maicín. Dúradh linn go raibh lá an insealbhaithe buaic a thábhacht sa bpolaitíocht go dtí seo, tár éis dó a bheith ainmnithe mar an duine a nochtfadh an leacht de bharr a ról mar cheannaire Fhine Gael agus an cinneadh Fhianna Fáil baghcat a dhéanamh ar an searmanas. Dar leis an Connacht Tribune ar an Satharn roimh an insealbhú, bhí Fianna Fáil ag diúltú thar ceann roughly half the nation. Ní thugann Comhairleoir Ó Maicín aird ar an ngrúpa seo. Léann sé an méid a bhí scríofa ag Murty Ó Gríofa i gCora an Chaisil, go gcaithfidh Emmet fanacht lena fheartlaoi, agus deir sé, Cén bhaint ar domhan atá ag Emmet leis an scéal? An bhfuilimid le seans a thabhairt don Phoblacht seo? Arís, déanann sé neamhaird iomlán ar na daoine a bhfuil Emmet agus a fheartlaoi bunúsach dá gcóras creidimh. Dar le Emily Pine, creideann buaiteoirí na coimhlinte go bhfuil an t-am i láthair níos fearr ná an t-am atá caite. agus mealltar rannpháirtithe i bpróiseas an chuimhneacháin comhbhá a thabhairt d'íospartaigh an am atá caite ach gan iad a aistriú go dtí láthair na huaire. De bharr sin, mar a deir Pine, más tír eachtrannach an t-am atá caite, is eachtrannaigh iad na híospartaigh i saol na linne seo. Ní mairtírigh agus íobartaigh amháin a chuimsíonn na heachtrannaigh sin. Feictear é seo san úrscéal i muintir Poblachtánach Uí Shíneacháin. Cailltear duine dá mhic tar éis dó a bheith i gcampa géibhinn le linn na hÉigeandála. Cuireann an teaghlach, Peigín go háirithe, an locht ar an Saorstát. Ní nach ionadh gur as an tuath iad an chuid is mó de na Poblachtánaigh sa scéal. is féidir leo a bheith mar eachtrannaigh i súile mhuintir na cathrach, lucht Fhine Gael go háirithe. Mar a deir Ó hEithir san aithris, Cé go mba de bhunadh na tíre formhór lucht gnó Bhaile an Chaisil agus nach raibh cuid acu ach glúin amháin ó na brógaí tairní, mar a deireadh muintir na tíre féin, d'fhéachadar ar an slua Sathairn seo mar shlua aduain eachtrannach. Is suntasach é, mar sin, go ndeir an gComhairleoir Ó Maicín seo, Níl mise ach a rá gurb é an leacht thuas ansin ar an gcearnóg an rud is tábhachtaí, taobh amuigh, ar ndóigh, de smaointe agus de chuspóirí an Rialtais, an Taoisigh agus go fiú an t-iar-Ghunnadóir a rinne Airí, Mac Giolla Bhríde. Bíonn grásta san áit a mbíonn náire, rud nach féidir a rá faoin mbastard Spáinneach úd a rugadh ar bhord longa. Tá impleacht ann gur eachtrannach é de Valera, agus a lucht leanúna, i ngach chiall den focal. Le hathrú tobann ton an ráitis seo ó shíochánta go bagrach, tagann litir Minstrel Boy chun intinne chomh maith. Maidir le Amhrán na bhFiann mar atá sé san úrscéal, tagann focail W.F. Trench, an tOllamh na Litríochta i gColáiste na Tríonóide sna fichidí, chun cuimhne. I 1929, i lár na conspóide faoi God Save the King á chasadh don Seanascal Saorstát Éireann le linn a chuairt de rásaí Choláiste na Tríonóide, deir Trench mura réiteofaí conspóid an amhráin náisiúnta, we are liable to be regarded with scorn, a rabble rather than a nation. Ag searmanas insealbhaithe na Poblachta i mBaile an Chaisil, tá dearmad faighte ar an Leacht Chuimhneacháin á nochtú ag an gComhairleoir. Rialaíonn anord go hiomlán. Éiríonn an Comhairleoir fíochmhar. D'fhógair sé ar an bhuíon ceoil an Lucht Oibre, Amhrán na bhFiann go beo le bhur dtoil. Is tábhachtach iad na trí focal deireanaí, caithfear toil a bheith ann, Conradh Léirmhínitheach a bhunú. Tá a fhios ag buíon bhanna an lucht oibre faoi seo, áfach. Diúltaíonn sé an amhrán a chasadh, iompraíonn agus téann an banna go dtí an bpub. Fógraíonn an slua ar an gcomhairleoir, Cas tú féin é, croch suas é mar a dhéanfadh fear. Cuimhnigh ar t'athair agus do mháthair. Níl sé seo cead á thabhairt ag an slua. Tá an ghairm ar na glúnta anuas lán le híoróin, agus baintear an bonn as an hauntology, de réir Derrida, nó i bhfocail eile, marbh-ualach na staire. Faoi dheireadh, faigheann Ó Maicín smacht ar na himeachtaí agus buachaill na veain méadaitheoirí ag tochailt faoi stór na gceirníní. Ordaíonn sé, Silence, a phaca asal! Tabhair ómós d'amhrán na bhFiann. Anseo, áitíonn Brown gurb é an target of control is suntasaí an smacht na húsáide ina úsáideann an seachadóir an ceol ar a shon féin. An rud atá i gceist anseo ná iarracht conradh léirmhínitheach a fhórsáil trí ionramháil. Is fadhbach aon aontacht a dhéantar sa chaoi seo. toisc go seasann sé ar ghníomhaire taobh amuig den cheapadóir féin, sin é, ómós a bheith ag an lucht éisteachta don amhrán, agus na rannpháirtithe uilig a aontú faoin chiall an tsearmanas ar fad. Ach ar ndóigh, cuireann an buachaill suas an ceirníní mícheart, agus cloistear buíon ceol céilí an Caiseal ag seinm An Rógaire Dubh. briseann an slua amach ag gáire agus ag damhsa ar fud na cearnóige. Breathnaíonn Ó Maicín ar seo mar teip ábhair a meaitseáil, ach glacann an slua leis an gceol dúchasach mar ghníomh fíordheimhneachta shóisialta. Níl náisiún malartach á mholadh ag an slua, ná fadhbanna míshástachta náisiúnta á réiteach.

Is iad eagarthóir an nuachtáin ag rá 'Foc Emmet agus a fheartlaoi' nó an tiománaí Pádraic Mac Piarais á ionsaí ag an gCipín Búrca cuid de na samplaí is suntasaí. Ach tá neart samplaí ceolmhara ann. Níl an banna práis Naomh Phroinsias, banna eile Bhaile an Chaisil, in ann an t-amhrán náisiúnta a sheinm ach an oiread, toisc nach raibh ach trí phort acu, The Wearing of the Green, The Three Flowers agus an ceol aitheantais a bhain leis an scannán The Message of Fatima. Cé go dtarraingíonn repertoire Bhanna Práis ó thobar na gcuimhne náisiúnachais agus íomhánna de thírghráthóirí marbha, Is titim chun áiféisí í an tríú amhrán, a bhaineann an bonn ó siombalachas na n-amhrán eile. Feictear é seo chomh maith maidir le Banna an Lucht Oibre. Ceoltóirí mhaithe a bhí iontu, ainneoin go rabhadar tugtha don ól agus nach raibh ar a gcumas máirseáil i línte díreacha dhá mbeadh Éire gan roinnt le fáil acu dhá bharr. Tá rian na haicme ann freisin. Sa Phota Gliomach, níl Mongol de Róiste sásta le insealbhú na Poblachta agus ceistíonn sé, Cén buntáiste atá ann don fhear bocht? Siombalaítear teannas na ceiste seo níos deireanaí nuair a socraíodh an banna Naomh Phroinsias, an banna is measa ag ceann na paráide ag an gComhairleoir, mar gheall ar a ngléasanna ceoil agus a n-éide thar a bheith nua agus gáifeach. Cuirtear Banna an Lucht Oibre ar chúl na paráide, áfach, go bhrí nach raibh fanta dá n-éide ach na caipíní speic a bhí thar a bheith gréisiúil agus gan mórán slacht. Cuireann a ndiúltú an t-amhrán náisiúnta a chasadh ceist neamh-inste, cosúil le Mongol de Róiste. Cad atá ann dúinn? Tarlaíonn dhá eachtra suntasacha ag tús agus deireadh an úrscéil. Cloisimid an-luath sa scéal faoi dhoirseoir na hollscoile, an Púca, a fuair a phost de bharr a seirbhís airm sa gCogadh Cathartha, ach níor thúisce bunaithe é ná bhain athrú míorúilteach dó agus bhí sé ar na daoine ba threise agus ba bhrúidiúla sa bhfeachtas in aghaidh lucht na Léinte Gorma. Dúradh linn gur in eachtra amháin dó, bhí sé amuigh faoin tír ag bualadh lucht léinte gorma a bhí ag iarraidh damhsa a rith. Níos déanaí, tar éis praiseach an insealbhaithe, cuireann ceathrar saighdiúirí ó na beairicí isteach ar chéilí na saoirse agus iad ag marú dream leaids óga as an tír, sin é, poblachtánaigh, istigh sa halla. Tagann cipín de Búrca chun a mhuintir a chosaint agus éiríonn an troid níos measa. Agus ansin tá an damhsa ciorraithe tar éis leacht na saoirse ag an gcearnóg á shíobadh ag ceann de na hIonúcánaigh. Sa dhá chás, scriosann foréigean damhsa. Déanann an dara heachtra réamhthagairt do na Trioblóidí. In éineacht, tá rianta na coimhlinte agus cuimhne iontu nach féidir a scaradh óna chéile. Tugann Deich mBliana na gCuimhneachán údar dúinn macallaí na staire ó Lig Sinn i gCathú a fhiosrú. Bhí searmanas cuimhneacháin in ainm is a bheith ann in Eanáir 2020 ar ndóigh, ina ndéanfaí comóradh ar Chonstáblacht Ríoga na hÉireann. Ba é smaoineamh de chuid Fine Gael, go háirithe Charlie Flanagan, a bhí ina Aire Dlí agus Cirt ag an am. Go ginearálta bhí daoine ar mire faoin searmanas á fhórsáil orthu. Rinne Síobhra Aiken cur síos gonta air nuair a scríobh sí ar Tuairisc.ie, Cé nár cheart na castachtaí a bhaineann leis an IRC a ligean i ndíchuimhne, bhí baol ann go ndéanfaí beagní den nasc láidir idir Constáblacht Ríoga na hÉireann agus an foréigean coilíneach. Samhlaigh cad a tharlódh le linn searmanas dá leithéid, dá gcasfaí Amhrán na bhFiann, amhrán bunaithe go díreach in aghaidh an fhórsa choilínigh sin. Cé agus céard a bheadh cuimhnithe? Agus cé leis a bheadh úinéireacht an amhráin agus a shiombalachas go léir? Nuair a tharla an eachtra sin, ba é The Gentle Black and Tan le Breandán Ó hEithir a tháinig chun cuimhne is éasca. ach tá macallaí de Lig Sinn i gCathú ann chomh maith, san ionannas idir an gComhairleoir Ó Maicín agus an Teachta Dála Flanagan. Go dtí an lá atá ann inniu, leanann an conspóid chéanna ar aghaidh maidir leis an Amhrán Náisiúnta a luadh thuas. I 2018, scríobh Fintan O'Toole píosa tuairimíochta a deir go bhfuil the national anthem is the primary mode of articulation for a notion of Irishness that is as dead as coffin nails agus áitíonn sé ar son something more meaningful. Arís, is leagan aontaobhach na staire é seo, a dhéanann eachtrannaigh de na daoine nach n-aontaíonn leis, agus déanann tír eachtrannach den Tuaisceart, go cinnte. Cúpla mí ina dhiaidh sin, scríobh Gay Byrne gurbh fhearr leis páirt an trombone in God Save the Queen seachas an ceann in Amhrán na bhFiann. Ar Tuairisc.ie, thug Seosamh Ó Cuaig frithshá géar ar O'Toole agus Byrne dar teideal 'An fada uainn The Gentle Black and Tan in áit Amhrán na bhFiann'. Cuireann sé locht ar Mary Lou McDonald freisin as a bheith ráite aici go gcuirfeadh sí fáilte roimh amhrán náisiúnta nua i gcás na hÉireann Aontaithe. Ach is féidir a rá gur thit Ó Cuaig sa dol ceannann céanna. In Éirinn Aontaithe, bheadh eachtrannaigh déanta de dhaoine áirithe eile, mar a tharla sna blianta luatha den Saorstát. Cad a gceapfaidís dá gcasfaí Amhrán na bhFiann ag searmanas cuimhneacháin? Sin í an fhadhb a léiríonn Ó hEithir in Lig Sinn i gCathú. Ní féidir conairí léirmhínithe a bhunú trí mhí-ionramháil i dtaobh amhráin náisiúnta. Is rud suntasach é, dá bhrí sin, gur foilsíodh an litir seo sa Connacht Tribune i 1946.

Tá eachtra eile le deireanas a chuireann Lig Sinn i gCathú chun cuimhne. I gcarachtar mar Martin Brennan, feirmeoir ó Shligeach, chas Steve Coogan Come Out Ye Black and Tans ar theilifís trastíre Shasanach i 2019. Scaipeadh an físean go tapa thar oíche, an chéad bhliain eile tar éis an debacle maidir leis an gcomóradh IRC, chuaigh leagan Wolfe Tones Come Out Ye Black and Tans go barr na gcairteacha. agus fuair físeán Coogan beocht nua arís. Sa ré dhigiteach seo, agus daoine scaipthe óna chéile, tá an eachtra seo cosúil leis an nóiméad fíordheimhneachta sóisialta a fhaigheann an slua i Lig Sinn i gCathú agus iad ag damhsa le ceol céilí. B'fhéidir gurbh é Ó hEithir féin a scríobh a. Níl searmanas cuimhneacháin saor ó chlaontacht, ach léirítear luachanna an status quo. Tarlaíonn sé seo go minic taobh thiar de chur i gcéill an athmhuintearais, agus glactar go mícheart leis go bhfuil an chuimhne shóisialta roinnte go cothrom. Sin é an fáth ar dhiúltaigh Micheál Ó hUiginn freastal ar an searmanas in Ard Mhacha an tseachtain seo caite, ar ndóigh, scéal a bhaineann go mór leis an bplé seo. Is féidir luachanna faoi cheilt faoi na scéalta oifigiúla a aimsiú, áfach, trí théacsanna shóisialta, sóisialta mar an ceol. Léiríonn na tagairtí ceolmhara in Lig Sinn i gCathú teannas sochpholaitiúil gan réiteach, go háirithe i rith an tsearmanas don sealbhú, agus ceistítear cobhsaíocht na miotaseolaíochta. Ba hábharach é nuair a foilsíodh an t-úrscéal sa bhliain 1976, agus is ábharach anois é

tríd an gcóras Q and A nó thríd an gcóras chat agus tá roinnt ábhar tagtha isteach cheana féin. Tá pointe eolais anseo uaidh Aodh Ó Coileáin, Is trí iarrachtaí deonacha a chuirtear cuid den obair is fearr agus is suntasaí i gcrích sa Stát. Sompla maith dhe seo is ea Cumann Lúthchleas Gael, tugann daoine a gcuid fuinnimh, Ag traenáil daoine óga, tráthnóntaí brádáin agus gan de thoradh air go minic ach íde na muc is na madraí ó mháithreachaí nach raibh a gclann ag imirt sa gcluiche mór ar an Satharn. Is as na hiarrachtaí seo a d'eascair Christy Ring agus David Clifford. D'éirigh le Breandán Ó hEithir cuntas a raibh blas na fírinne air a chur síos in Over the Bar. Sin é an taobh go bhfuil tóir ar a leabhar dhá fhichead bliain ó foilsíodh í. An-chaint ó Mhártan, go raibh maith agat. Agus ansin tá. Tá pointe eolais freisin uaidh CGB, Féir plé a Mhártain, mheabhraigh do chaint an píosa scríbhneoireachta is fearr dár léas ar Christy Ring, aiste ag Breandán in Comhar, bunaithe ar dhéanamh an scannáin faoi Mhac Uí Rinn agus Pádraig Tyers le cloisteáil air. Thástáil Ring eolas Uí Eithir ar an iománaíocht i gceart air agus dhóbair don chaidreamh eatarthu, cliseadh nó gur éirigh, gur léirigh Breandán eolas ceart ar an gcluiche. Tar éis dóibh éirí cairdiúil le chéile agus iad ag siúl sráideanna Chorcaí, chonaic Ó hEithir an leibhéal a dhein baill de chlubanna eile seachas Fánaithe an Ghleanna ar Ring ag imeacht thart i lár na cathrach seachas ómós a thabhairt dó. So an bhfuil ceisteanna ar bith, b'fhéidir, ag ár bpainéalaithe agus ag cainteoirí an lae? Má tá, ní gá ach an lámh a chrochadh. Mara bhfuil ar an bpointe, cuirfidh mé ceist amháin ar Mhártan, mara miste leis, má tá sé, má tá sé linn. Eh. Níl a fhios agam an bhfeicim Mártan, leis. Anois díreach. Mé ag ceapadh go bhfuil sé linn. Eh. Gcloiseann tú mé, Mhártan? Tá sé mall go mbruscar. Go raibh míle maith agat as do phíosa cainte, bhí sé ar fheabhas ar fad. Tá stair, tá stair, tá mion-stair agus mór-stair, tá léargas an iriseora, tá scéilíní grinn, abair, in Over the Bar, ach mar a bhí Ruairí a rá ar ball, bhí saothar eile leis b'fhéidir nach raibh an oiread aird air agus bhí tuiscint an-leathan ag Breandán ar chúrsaí spóirt, scríobh sé leabhar freisin faoi chúrsaí rugbaí, Ciarán Fitzgerald agus foireann rugbaí na hÉireann. Bhí tuiscint an-leathan aige ar chúrsaí spóirt, nach raibh? Ó bhí, go cinnte. Bhuel, tuigeann tú is dóigh go gcaithfidh tú cuimhneamh gur tóigeadh san aois ea an áit agus an uair a tóigeadh is dóigh, ba, ba chúis leis sin, mar cúpla bliain ó shoin ansin déanadh sraith teilifíse faoi Mhícheál Ó hEithir agus déanadh sraith raidió freisin, mar gheall air. Agus is furasta dhúinn dearmad a dhéanamh, agus muid ag caint lena chéile ar an gcineál córais seo anois a bhfuil muid ag caint air, agus iad ag breathnú orainn agus ag éisteacht linn ar fud an domhain, nach fada ó bhí, in aimsir Bhreandán Uí Eithir agus in aimsir Mhártan Uí Chiardha i dtús a shaoil, a rugadh scór bliain ina dhiaidh, go raibh muid go hiomlán ag brath, nó go rabhadar go hiomlán ag brath ar an raidió agus ar pháipéir leis an nuaíocht is deireanaí, nuachta agus spóirt, a thabhairt dhóibh. Agus tá scéal álainn, sílim, níl sé ag Breandán sa leabhar, ach tá scéal an-deas a mhíníonns an t-athrú saoil, sílim, seo. I naoi déag ceathracha dó, más buan mo chuimhne, d'imir Gaillimh agus Ciarraí a chéile, Gaillimh agus Bleá Cliath a chéile i gcluiche ceannais na hÉireann agus bhí fear as Corca Dhuibhne, Joe Mac Gearailt, ina chaiptín ar Bhleá Cliath, Garda a bhí ann agus mar gheall ar chúrsaí cogaíochta agus rudaí bhí go leor daoine nár thaistil abhaile chuig, nach raibh in ann taisteal abhaile chuig a gcontaetha féin ag an am leis traenáil a dhéanamh agus imirt le foireann an chontae so d'imir go leor acu le Bleá Cliath. a bheidís ag obair i mBleá Cliath nó ar gá siad ag obair ach ar aon dath. Ghnóthaigh Bleá Cliath an cluife agus bronnadh Corn Mhig Uidhir ar Joe Mac Gearailt. Ag a sé a chlog an tráthnóna sin ar Shráid Uí Chonaill bhí garda ag stiúradh tráchta agus na miotógaí bána siúd a bhíodh orthu fadó air agus sheas carr lena ais agus d'iarr an fear dhó

Thit scéal na nGearaltaigh isteach go deas lena mhianta féin nó leis a raibh suim aige féin ann. Mar uimhir a haon, ba iománaí a bhí ann, d'imir sé iománaíocht, d'imir Mac Gearailt iomáint le Gaillimh i gCraobh na hÉireann, sílim, i gCluiche Ceannais na hÉireann, Ciarán Fitzgerald, d'imir sé iománaíocht le Gaillimh as Baile Locha Riach, bhí sé san ollscoil i nGaillimh san áit a raibh Breandán agus níorbh iontas go raibh suim aige i leithéidí na leabhar a scríobh faoi. Agus, a Mhártain, tá, bhí bua ag Ó hEithir agus ag iriseoirí eile fearacht Con Houlihan, abair, lucht léitheoireachta thar a bheith, thar a bheith fairsing a shaothrú. B'fhéidir daoine nach gcuirfeadh spéis go i gcúrsaí spóirt.
Bhuel, sílim actually go, agus anois a rith sé liom, go bhfuil baint aige sin, b'fhéidir, leis an rud a thagair mé dhó ansin sa gcaint, agus b'in go mba iriseoireacht leamh go leor a bhí ar fáil don té a raibh suim aige i gcúrsaí spóirt. Mar gheall, i gcás Chumann Lúthchleas Gael, go raibh, ní thabharfaidh mé cinsireacht air, ach ba bhfuil 'fhios a'd, ba, ba, ba Big Brother a bhí ann, go raibh sé sin ar bun. So nuair a tháinig leithéid Uí Eithir agus Con Houlihan, ar ndóigh, mar a déarfá, bhí an cumas iontu agus bhí an ghifte acu. Ach thug siad, sílim, in Over the Bar go háirid, agus ní ní ní is dóigh nach mbeifeá ag súil go ndéarfadh mo leithéide é, ach ar bhealach,

D'éirigh le Ó hEithir agus Con Houlihan agus bhí fear eile a bhí ag obair san Irish Press, Joe Sherwood a bhí air, bhí sé, ní shin é an t-ainm ceart a bhí air sílim, ach bhí sé ag obair le Ó hEithir san Ir, bhí Breandán san Irish Press agus colúnaí a bhí ann cineál agus fear litreacha. Ach ansin mara mbeadh tada ag tarlú d'itheadh sé, scríobhadh sé féin litir aige féin a chruthódh conspóid mar a déarfá. Agus bhíodh daoine, bhíodh an oiread cainte ar, ar Joe Sherwood agus a bhíodh oíche Dé Domhnaigh ar Sunday Game anois ann. Ach caithfidh tú, sílim, an t-athrú saoil seo a chur san áireamh. Is cinnte go gcaithfidh tú a chur san áireamh agus is dóigh, bheadh sé suimiúil a fháil amach, dá dtabharfá Over the Bar go dheichniúr a bheadh faoi bhun deich mbliana fichead d'aois, bhfuil 'fhios a'd, cé leis a dtiocfaidís ar ais chugat. I gcomparáid le mo leithéidse, nó b'fhéidir daoine a bheadh roinnt beagán níos óige ná mé.
Go raibh míle maith a'd, a Mhártain. Agus mar a deirim, tá míle fáilte roimh ceisteanna nó pointí eolais faoi i gcóras chat. Má tá Chris ann, cuirfidh muid ceist ar Chris chomh maith. Bhfuil tú linn i gcónaí, Chris? Yep, táim linn. Iontach, bhuel gura míle maith agatsa freisin as do chuidse cainte. Nuair a bhí mé ag éisteacht leat bhí mé ag smaoiniú go láidir agus tú ag caint ar na comórthaí ar leithéidí Guy Beiner agus Pierre Nora agus na nithe a ndéantar comóradh orthu agus na nithe, b'fhéidir, a ligeann muid i ndearmad go minic agus in aon turas. Agus meas tú, cén fáth ar shaothraigh sé cúrsaí polaitíochta chomh mór agus a rinne sé i Lig Sinn i gCathú. Agus ansin chomh maith, beidh muid ag caint ar ball ar Shionnach ar mo Dhuán, ach bhí ceist na Poblachta go mór i gceist i Sionnach ar mo Dhuán freisin.
Bhuel, is ceist iontach í sin. Sílim go bhfuil an cheist na Poblachta ann, na Phoblacht, lárnach don den cheist an náisiúin ina iomláine maidir le hÉire i rith an fichiú haois ar fad. Ní féidir Ní féidir dearmad a dhéanamh ar aon rud a tharla idir b'fhéidir na Land Wars nó rudaí taobh thiar de sin. So, sin é an rud faoi chomóradh agus agus cuimhne in Éirinn. Bíonn bíonn deacair bíonn sé deacair dearmad a dhéanamh ar aon rud a tharla roimhe roimhe an rud sin. Agus nuair a eascraíodh na Trioblóidí, Tháinig na ceisteanna sin ar suas arís. So yeah, labhraím faoi Nora mar shampla i mo chuid tráchtas, i mo thráchtas agus in áiteanna eile chomh maith. go mbeidh níos am agam, b'fhéidir go mbeidh mé in ann ábhar níos níos fairsinge a labhairt faoi. Ach yeah, ní féidir dearmad a dhéanamh ar aon rud a tharla in Éirinn le linn na na na blianta anuas. An bhfreagra an? Bhuel, tá ábhar spéisiúil plé ann cinnte. So, ó thaobh, ó thaobh an cheoil, Chris, agus tá go leor mioneolais bailithe a'd faoi chathair na Gaillimhe agus an comhthéacs a bhain leis. An raibh taighde suntasach i gceist leis sin? Yeah, tá, tá taighde suntasach ann go cinnte. Bainim an, an tionchar as na nuachtáin le linne sin chomh maith. Bhí Níl litreacha chun na heagarthóir chomh maith anois mar a bhí ansin b'fhéidir. Bhí. Bhí na litreacha a scríobhadh sa lá sin níos cruinne, b'fhéidir, agus níos, cad é an focal atáim ag lorg, chuaigh siad níos doimhne, b'fhéidir. Is deacair Is deacair eolas a fháil faoin, faoin ceol agus an chaoi a bhí an ceol sa lá a bhí Breandán ag scríobh Lig Sinn i gCathú, ach Tá neart eolais faoin Amhrán Náisiúnta, go háirithe sa nuachtán i litreacha go háirithe. So tá an tionchar atáim ag baint as an ré sin. Tá dhá cheist tagtha isteach, ceann do Mhártan. Ar fhreastail Mártan ar aon chluiche riamh in éineacht le Breandán? Is ea, an bhfuil Mártan linn? Tá mé anseo. Yep, how are you? Ní cheapaim gur shuigh mé lena thaobh ariamh, ach tá's a'm gur iomaí cluife a raibh mé aige agus a raibh seisean aige agus gur himríodh aríst é Cois cuntair in áit nó ach ní cuimhneach liom cuimhneach liom is iomaí cluiche a shuigh mé le taobh cara mór leis agus Árannach eile Seán Ó Conghaile Seán Twenty Ó Conghaile ach ní cuimhneach liom suí na taobh le taobh le Breandán ag aon cluiche fiú i mbosca an phress Ach mar a deirim, is minic a pléadh, agus fiú amháin san am nach raibh slow motion ná reruns ann, déanadh é sin freisin, déanadh é sin freisin.
Go raibh míle maith agat. Agus tá ceist, tá ceist tagtha isteach do Chris chomh maith. Cé chaoi a dtáinig Chris trasna ar shaothar Bhreandáin Uí Eithir i dtosach? Ah, ceist mhaith í. Bhuel, tháinig mé go Gaillimh ceithre bliana ó shin, agus nuair a shocraigh mé i nGaillimh bhí mé an-tógtha ag an gcathair so bhí mé ag siúl bhí árasán agam díreach os comhair an teach a bhí a rugadh Pádraic Ó Conaire atá anois tá sé bhí an pota gliomach san úrscéal. so um tá plaque ann you know tá comhartha ann ar an teach a deireann you know go bhfuil go rugadh um Ó Conaire anseo agus siúl bhí mé ar mo shiúl go dtí an gcoláiste agus like Feicim é, feicim an gáire sin agus deir duine amháin liomsa caithfidh tú lig sinn ag athrú do léamh, mar sin de. So nuair a tháinig mé trasna an nasc idir an pota gliomach agus agus Pádraic Ó Conaire, bhí an-spreagadh domsa chun Breandán, litreacha Bhreandáin Uí Eithir a léamh níos doimhne.
An-mhaith. Agus tá ceist eile dhuit, Chris. Ruairí, Ruairí Uí Eithir, an bhfuil tú linn? Tá, tá mé anseo. Féidir mé a chloisteáil, Chris?
Yep. Tá go hiontach. Luaigh tú i gcaint níos luaithe faoin taighde a bhí ag teastáil agus tá mé díreach anois ag cuil tríd an alt níos faide a scríobh tú ar an ábhar seo a fuaireas ar líne. Iontach spéisiúil ar fad. Ach rud amháin a tháinig aniar aduaidh orm agus tú ag caint ná an litir sin a scríobh Breandán agus é sé bliana déag d'aois ag an nuachtán, ag gearán faoin drochmheas a bhí á thabhairt go Amhrán na bhFiann. Now níor chuala mise riamh faoi sin so is iontach deas nuair a tharlaíonn rud eicínt mar sin mar cheap mé go raibh formhór na rudaí seo ar eolas agam. Ach an gceapann tú go raibh sé dáiríre nó an raibh sé ag magadh? Mar domsa, now, ach I mean buachaill sé bliana déag d'aois sin an-difriúil ón duine nuair a fhásann sé suas ach Mise agus mé ag léamh na litreach sin, ag smaoineamh ar Bhreandán mar a bhí aithne agamsa air mar fhear fásta, it's just pure undiluted sarcasm a bheadh aige. Ach d'fhéadfadh sé a bheith an-difriúil ag aois 16 bliana d'aois. Céard é do mheas féin faoi sin? Ceist an-iontach í sin. Sílim go bhfuil an dá rud. Like, tá an litir lán le híoróin agus lán le sarcasm ach like, sna laethanta sin bhí an t-amhrán náisiúnta casta ag deireadh scannán, agus ag deireadh an lae ar an raidió agus ar an teilifís so is dóigh gur an rud a thagraíonn sé air sa litir go bhfaca sé é. ag tarlú agus yeah sílim go bhfuil sé leath dáiríre agus an leath eile lán le híoróin. Caithfidh sé a bheith like Dáiríre, beagnach. Ar a laghad. B'fhéidir go mb'fhéidir go raibh daoine eile ag gearán faoi le Breandán agus chuir sé a gcuid smaointe sa litir chomh maith. So tá fíricí ann agus tá íoróin agus sarcasm ann freisin, sílim. Maith agat.
Tá ceist tagtha isteach ar an chat. Fear réabhlóideach ab ea Breandán. Ní raibh aon eagla air tabhairt faoi na beithígh bheannaithe, na ba beannaithe, rud a bhí neamhchoitianta ag an am. An raibh aon rud faoina thóigeáil ar Árainn a chabhraigh leis sin? So níl 'fhios a'm an bhfuil aon tuairim agat féin faoi sin, a Ruairí.
Bhuel, d'fhéadfaí a rá gur bhain, gur bhain Breandán le clann réabhlóideach, cinnte. Má thosaím a dhul siar i stair Oileáin Árainn agus na bhFlaitheartach agus na sagairtí paróiste agus chuile rud mar sin, beimid anseo i gcaitheamh an lae. Ach go bunúsach, Bhain m'athair le clann a bhí go hiomlán in aghaidh an chórais, in aghaidh na hEaglaise, in aghaidh chuile eagraíocht. I mean luaigh Mártan níos luaithe nár dhuine é Breandán a raibh aon lé riamh aige le mór-eagraíochtaí, agus thosaigh sé sin i stair a chlainne féin, sé sin a mháthair Delia, a uncail Liam Ó Flaithearta, agus ní amháin i ngeall ar leabhair Liam Uí Fhlaithearta agus you know bhí siad ar fad banned agus you know bhí impleachtaí móra aige sin don chuid eile den chlann, ach ní amháin Liam ach ansin na daoine eile thall i Meiriceá a bhí sna Wobblies, a bhí sa Pháirtí Sóisialach, a tháinig ar ais go go hÁrainn go rialta. So bhí an rud seo i dtaca le bheith ag troid in aghaidh an chórais ann i gcónaí agus so chiallaigh sé sin is dócha ina shaol féin nuair a d'fhás sé agus nuair a d'fhág sé Árainn bhí lé i gcónaí aige leis an underdog, leis an duine a bhí ag troid in aghaidh an chórais agus you know d'eascair sé sin ón méid a chonaic sé, ón méid a chuala sé. ó na rudaí a tharla do dá mháthair, I mean, cuimhnigh, i gcás mar sin, gur choinnigh Delia a post mar múinteoir bunscoile ainneoin na sagairt agus an t-easpag agus chuile dhuine eile bheith ina haghaidh. Now, b'in bhean. chrua a bhí in ann seasamh in aghaidh rud ar bith agus ar éirigh léi seasamh in aghaidh na rudaí seo ar fad agus bhí tionchar mór aige sin ar m'athair gan aon cheist i dtaca leis na rudaí a raibh báidh aige agus go háirithe na rudaí ar throid sé ina n-aghaidh níos déanaí ina shaol. Níor ghá dhóibh a bheith réabhlóideach sa chaoi sin, just áit ar bith go bhfaca sé daoine go raibh cos ar bolg á imirt orthu, nó aon cineál cás mar sin, go roghnaigh sé i gcónaí an taobh eile. I mean, sampla amháin, thaitnigh rugbaí leis beagnach chomh mór céanna le, le, bhuel, le iomáint. Thar B'fhearr leis rugbaí ná peil gan aon cheist, ok? Iomáint agus rugbaí an dá spórt ab fhearr a thaitin leis agus bhí sé iontach, bhain sé sult iontach as a bheith ag déanamh na commentaries ar na cluichí rugbaí nuair a bhí siad as Béarla agus as Gaeilge. Ach ansin dhiúltaigh sé é a dhéanamh nuair a tháinig na Springboks go hÉirinn agus b'in deireadh. OK, b'in an uair deireanach go ndearna sé tráchtaireacht, mar sin. Ach b'in an cineál rud, ní raibh bealach ar bith go bhféadfadh sé a dhul ar aghaidh agus commentary a dhéanamh ar chluiche mar sin. Agus so, dhul ar ais ag an gcéad cheist, sea, i ngeall ar stair na clainne, i ngeall ar a óige féin, i ngeall ar na rudaí a chonaic sé agus a tharla timpeall air, bhí an báidh seo aige leis, b'fhéidir réabhlóideachas ach Duine ar bith a bhí ag troid in aghaidh an chórais agus ag troid in aghaidh aon chineál cos ar bolg a bheadh ar siúl ar dhaoine, b'in ceann de na bunrudaí a chonaic mise ina shaol. Go raibh míle maith agat, Ruairí. Beidh muid ag filleadh go háithrid ar thaobh. Mhártain, abair leat.
Pointe beag amháin a d'iarr Ruairí ansin. Fear ar bith a chuaigh ar bhicycle trí huaire go Biorra agus uair go Luimneach agus a chaith na ceathrachadaí, caogadaí, seascadaí ag leanacht iománaithe na Gaillimhe, níl aon cheist faoi ach go mb'iad na Underdogs ab ansa leis. Sin é an chaoi a bhfuil sé agat. Bhfuil an scéal curtha isteach ort? Sách ráite, sách ráite, a Mhártain, tá sin cé go bhfuil an ceart. Díreach le rá le Ruairí go mbeidh muid ag filleadh ar Oidhreacht Árann go speisialta ag an seisiún deiridh ag an bplé painéil a bheas againn faoi chathaoirleacht Phóilín, Póilín Ní Chiaráin, agus go mór mór le Mairéad Conneely. Beidh muid ag caint ar an Aran Reader agus ar ndóigh bhí láimh an-mhór a'dsa leis an saothar sin agus b'fhéidir go bhféadfadh muid cuid de na ceisteanna a bhaineas le hÁrainn cineál a phlé go sonrach an t-am sin. Má tá fonn agus fáil ort a bheith linn ag an seisiún, ag an seisiún sin le cúnamh Dé a thosós ag ceathrú chun a trí. Mara bhfuil aon cheist eile ag aon duine ar an mbeirt cainteoirí, ó na painéalaithe, nó mara bhfuil aon cheist eile ag tíocht fríd an chat, b'fhéidir gurb é an rud ab fhearr a d'fhéadfadh muid a dhéanamh ag an tráth seo ná, Filleadh ar an dara seisiún a bheas ann ag meán lae. Mórbhuíochas le Mártan agus le Chris as scoth na gcainteanna a chur ar fáil agus fillfidh muid, le cúnamh Dé, ar a chéile ag meán lae. Go raibh céad míle maith agaibh.